yathu yayikulu Karonga Sosola number 9 apititsa kale nkhani imeneyi ku area 30 ku polisi ndi cholinga choti atifufuzire kumeneko kuti uthenga umenewu bodza limeneli magwero ake ndi oti and cholinga chake ndi chiyani Akuti inuyo mwagalukira kalonga sosola number 9 zimenezi ndizoona? Nanga zabwera bwanji? Nanga munthuyo wazitenga kuti? Ine choyamba ndiyamike kwambiri kuti karonga sosola number 9 pamodzi ndi mfumukazi anali pano kudzachендera banja la a Kaomba ndi nduna zimene zimagwira ntchito ndi a Mfumu a Kaomba ndipo tinakambirana nkhani zolimbikitsa ubale komanso ntchito ndi kuunikirana m'malo amene ifeyo ndi ntchito yomwe tingachite kupititsa patsogolo uchewa wathu kotero kuti Tinayamika kwambiri ndipo ndife okondwa kwambiri chifukwa cholimbikitsa ubale wathu and ngati kuli banja, mfumu imene ili ndi chikondi ndi yokondwera ndi utsogoleri wa Karonga Sosola number 9 ndife amene kuno. Ndifuna ndimtsimikizire Karonga ndi banja lawo ku Salima kuti ifeyo ngati banja la Kaomba komanso mafumu a kuno ku Kasungu tipereka sapoti yayikulu kwambiri ku ufumu wa Karonga. Ndiyamike Chauta Namalenga. chifukwa cha ntchito imene wayamba kale kugwira karonga wathu palipano ambiri mafumu achichewa kuno ku kasungu banyamuka kale baonana naye akuyenda naye chinthu chokondweretsa kwambiri ndipo ndi khumbo langa kuti mfumu iliyonse yachichewa m'malawi muno Tikhale ndi mtima wogonja komanso kutumikira kukhala naye kuthandizana naye Kalonga kuti uchewa upite patsogolo. Koma bodza lonena kuti a Kaomba wachoka pambuyo pa Kalonga ni mwikho umenewo, ni chipongwe. Ku Zambia Gawa Undi ndi mfumu yathu ndi m'bale wathu koma ikamafika ku ntha- nkhani ya mwambo ya chitukuko zochitachita kunali kofunikira ndi kofunikira kudzakhala kofunikira kuti ife achewa mafumu kunoko ku Malawi tizikhala ni mwambo wathu tiyamba chaka chino
Kwa anthu amene akuchita zimenezi, kaya amene wachita zimenezi ndipo tiziti ndi bodza popeza mwakana, mumtani munthu ameneyi?
Muja ndaneneramu ndiyamike kwambiri Kalonga mfumu yathu kuti achita kale report ku area 30 ku police. Ameneyu aunikidwe bwino, adziwike, komanso aulule amene wampatsa ganyu ameneyo, amene wamtumayo. Sitifuna munthu wosokoneza uchewa wathu ayi, ndiye lamulo ligwire ntchito and uh, ndipemphe again mafumu athu ife mafumu achichewa n'pachibale kwambiripo Tisakhale ndi mtima odererana, mtima wodanitsa, mtima wamadyera ayi. Tiyeni tikhale ndi chikondi pa wina ndi mzache, titumikirane bwino, tipatsane ulemu bwino, tipereke ulemu kwa mbale wathu Kalonga Sosola number 9, tipereke ulemu kwa. Kalonga Gawa Undi ku Zambia kwa pa Mount Chafirundu kulowa Shireko ulipo ubale wathu koma wamkulu pa chewa mfumu yayikulu pa chewa amene anatitsogolera kuchokera ku Congo kubwera kunoku ndi Kalonga and Kalonga wotsiriza Kalonga number 8 Uyu alipoyu ndi banja lochokera ku bere limenelo. Ena a ife, ngati abale ache, ngati aphwake, ngati adzukulu ake, tinachokako kale ku Mankhamba kudzabwera kuno, tinachokako kale ku Salima kudzabwera kuno. Koma chitamkomera Chauta Namalenga kuti pa nthawi ino, pa 22 November chaka chathachi, wakubere limenelo mnu wa Kalongawo amene anakhalakowo abwera poyera tiyeni timchite sapoti mwachikondi udzikonda iyayi anatigawira dera mmene tikhalamo ifeyo tiyeni tiyendetse ntchito ya ufumu koma tiziyang'ana kumankhamba kumene mkulu wathu alili kumene kholo la mtundu wathu lilili, tipereke ulemu monga mmene ena mafumu a mitundu inayi amachita ulemu kwa atsogoleri awo pa mtundu.
N'kutheka mafumu ena kapena anthu ena amene, makamaka Achewa, anaganiza zoti, Aa, mmene akaomba apitira uku ifenso tsopano tibwerera m'mbuyo, sititsatiranso Kalonga Sosola Namba 9. Mwalangiza zotani?
Ine ndauze mafumu amenewo ngati chimene muli ndi chilakolako chomatenga ndalama ku anthu, chimanga ku anthu, ng'ombe ku anthu, kaya mbuzi ku anthu kuti muwoloke apo kupita ku Zambia please lekani. Wamkulu wanu aliko kuno mpatseni ulemu kuno.
Nanga Achewa ena atamva kuti inu monga bodza limeneli kuti inu mwapita kwa gawa undi mwabweza motani?
Tikayang'ana kumene tachokako history yathu ndi maulendo opita kumenekuku ndi ambiri timasonkhadi katundu kupita kumeneko koma kuti mupite kwa karonga gawa undi kukafunsa kujaku naye akudandaula kwambiri. Katundu amene timasonkha kuno safika kuja iya, ngati alipo amene amafika ndi wochepa kwambiri. Ndalama zimapita kumeneko nzochepa kwambiri. Tikuchita chinyengo kwa anthu athu, tikuchita chinyengo kwa Karonga Gawa Undi.
Mabodza amenewa akhoza kubwezeretsa bwanji chitukuko? mmene anthu akuchitira zimenezi, mukuganiza chitukuko chikhoza kubwerera m'mbuyo motani? Chitukuko chikubwerera m'mbuyo chifukwa choti anthu amene amayenda opita ku Katete ndi ochepa, ndi atsogoleri okha. Achinyamata, azimayi ndi ena anthu ambiri mwayi woti nkukatengako gawo alibe, mwayi woti nkuphunzira kupititsa patsogolo chikhalidwe chathu alibe and umu ndineneramu ambiri a iwo akungoberedwa katundu monga mmene chikhaliramu. Tiyeni tikhale ndi chisoni ndi anthu athu amene tikutsogolerawo, tilimbikitse kupanga chitukuko konkuno pamodzi komanso mogwirizana ndi mitundu ina imene tinayo kuno, timakhumbira anzathu mmene achitira Achingoni, Achiyao, Achilomwe, Achitumbuka amapanga kuno.